Dia dhaoibh arís a pháistí! Inniu tá mé chun Vera agus a Veidhlín a léamh. Féach anseo?

Nach álainn an ceol é sin? arsa Vera. Chonaic Mamaí agus Vera grúpa ceoltóirí ag seinm sa chearnóg. Sheas siad tamaillín ag éisteacht leo. Veidhlíní, giotáir, feadóga. B'iontach go deo an seó é. Féach na daoine anseo agus na huirlisí éagsúla atá á seinnt acu leis an gceol álainn binn. Nuair a lean siad orthu cúpla coiscéim eile, céard a bhí rompu i bhfuinneog siopa ach veidhlín beag gleoite. Ó a Mhamaí! arsa Vera agus í ag baint lán na súl as. Ba bhreá liom é sin. Sin é, féach, an veidhlín deas beag agus Vera ag breathnú isteach air. Agus féach an bodhrán freisin. An lá ina dhiaidh sin, agus Vera ar scoil, bhí sí fós ag smaoineamh ar an veidhlín álainn. Ní mó ná sásta a bhí an múinteoir léi, féach uirthi, imithe agus í ag smaoineamh ar rudaí eile seachas an obair sa seomra ranga. An tráthnóna sin, tar éis an tae, bhí ciúnas sa teach. Chuaigh Vera ag póirseáil sa chófra mór faoin staighre. Go tobann, lig sí béic aisti. A Mhamaí! A Mhamaí! Féach céard a fuair mise! arsa Vera agus í ag damhsa le háthas. Ó, a Vera, arsa Mamaí, ba rún é sin! Bronntanas le haghaidh do lá breithe. Ach, ós rud é gur tháinig tú air cheana féin, tabhair i leith é go mbreathnóimid air. Is féidir liom é a chur in aithne duit más maith leat. Bhí veidhlín agam féin nuair a bhí mé ar scoil freisin. Féach ar Vera agus a Mamaí. Féach an veidhlín agus é neadaithe go socair isteach sa chás. Seo an droichead, sin iad na sreanga agus na pionnaí tiúnta agus féach an bogha deas agus an roisín. Meas tú an mbeinn in ann píosa a sheinm air duit? Tá sé fíneáilte go maith. Féach ar Mhamaí, is í chun roinnt ceoil a sheinnt. Ó, déan, a Mhamaí! arsa Vera agus ríméad uirthi. Ar dtús, d'ullmhaigh Mamaí an bogha agus chuir sí beagán róisín air le fuaim bheag mhín a chinntiú. Nuair a bhí na sreanga curtha i dtiún aici sheinn sí Réiltín, réiltín. Bhí sí ag ullmhú an sreang ionas go mbeadh an ceol i gceart ón veidhlín. Ó, tá sé sin go hiontach, arsa Vera. Mo sheans féin anois, a Mhamaí! Rinne Vera iarracht ach, mo léan, bhí sé níos deacra ná mar a shíl sí. Ah, a Mhamaí, ní thig liomsa oiread agus nóta glan amháin a sheinm. Conas a dhéanann tusa é? Ná bíodh buairt ort, a stór, arsa Mamaí. Tá smaoineamh agamsa. Tabharfaimid cuairt ar an múinteoir ceoil a bhí agam féin fadó, agus ní bheadh a fhios agat, b'fhéidir go dtabharfadh sí ceachtanna duitse freisin. B'aoibhinn liom é sin, a Mhamaí. An féidir linn dul ar chuairt chuici amáireach? Bhuel, arsa Mamaí, glaofaidh mé uirthi ar maidin agus pléifimid an scéal ansin. Á, féach ar a haghaidh. Níl sé chomh héasca is a cheap sí! Ach anois tá sé in am an veidhlín agus an bogha a chur ar ais go cúramach sa chás. Scaoilimis an bogha beagáinín, sin é, agus cuirimis an róisín isteach sa phóca taobh. Bíonn ar an veidhlín dul a luí freisin, tá a fhios agat, sea, ag cur an veidhlín isteach ionas go mbeidh sé An oíche sin bhí brionglóid iontach ag Vera. Bhí sí ag seinm an veidhlín ina haonar, amuigh i lár an stáitse sa Cheoláras. Bhí slua ollmhór ann, agus léim siad ar fad ar a gcosa agus iad ag bualadh bos go tréan ag deireadh an phíosa aici. Wow, sin brionglóid don saol ceart go leor. Agus féach ar an orchestra mórthimpeall uirthi. Maidin lá arna mháireach, chuir Mamaí glaoch ar Bhean de Brún, an múinteoir veidhlín. An Satharn a bhí ann, agus ní raibh ar Vera dul ar scoil. D'fhan sí taobh lena Mamaí agus sceitimíní uirthi. Theastaigh uaithi tosú láithreach. 'Sea, go deimhin, arsa Bean de Brún. 'Is féidir libh bualadh isteach chugam i ndiaidh na ranganna, ar a chúig a chlog tráthnóna. An bhfeileann sé sin daoibh? 'Cinnte dearfa! arsa Mamaí. Go raibh míle maith agat, a Bhean de Brún. Tá go maith, mar sin. Tig linn triúr casadh ar a chéile i mo theachsa. Tá mé ag tnúth le haithne a chur ar Vera. Gach seans go mbeidh luí ar leith aici leis an gceol ar nós a Mamaí. Mamaí tar éis glaoch a chur uirthi. Is gach rud socair anois! Bean de Brún, Mamaí agus Vera. D'imigh siad leo ag siúl go dtí teach Bhean de Brún ar ball. Bhí sceitimíní ar Vera agus í an-mhórtasach as an veidhlín. Cé go raibh sí beagáinín imníoch freisin, níor lig sí dada uirthi. Bhí greim docht láimhe aici ar Mhamaí agus an veidhlín sa lámh eile aici. 'Fáilte romhaibh isteach, arsa Bean de Brún. 'Tá ciúnas sa teach ar deireadh thiar. Isteach linn sa seomra suí go mbreathnóidh mé ar an veidhlín nua. Abair liom conas mar a tharla agat é, a Vera. Is dócha go bhfuil a scéal féin aige. Ó, tá sí lán de sceitimíní, nach bhfuil? Shuigh siad ar fad síos agus d'inis Vera scéal an veidhlín do Bhean de Brún. Ansin thóg sí amach as an gcás go cúramach é agus luigh sí an méid a bhí foghlamtha aici ó Mhamaí an oíche roimhe sin. Maith thú, a Vera, agus a Mhamaí, ar ndóigh. Sin tús breá. Anois, lig ort féin gur bainseó é, a Vera, agus cuir faoi d'ascaill é. Tarraing na sreanganna ceann ar cheann go deas réidh mar seo, G, D, A, E. Féach ormsa ar dtús. Tá sé sin breá éasca, arsa Vera agus é déanta faoi thrí aici, ach céard faoin mbogha? Fóill bheag ort, a Vera, gháir Bean de Brún. Is fearr dúinn díriú ar an mbogha mar rud as féin. Beagáinín ar nós guitar, nach é? Tús, agus í ag seinnt beagáinín ceoil leis na lámha agus leis na méireanna. Seo mar a bheireann tú greim ar an mbogha, arsa Bean de Brún, agus ansin thug sí deis do Vera triail a bhaint as ar a chonlán féin. Coinnigh an ordóg a bheith scaoilte, agus na méaranna eile a bheith spréite amach thar an maide féin. Seasann an lúidín go compóirdeach ar barr. Sin é! Pioc féin suas ón mbord anois é, ar sise. Ó, féach, a Mhamaí, tá sé agam, tá sé i gceart agam! Bhí gliondar ar Vera. D'aontaigh Mamaí agus Bean de Brún go raibh an-obair déanta aici ar an gcéad lá. Na méaranna díreach i gceart ar an mbogha. Anois, a Vera, arsa Bean de Brún, teaspáin dom conas a chuireann tú an veidhlín agus an bogha ar ais sa chás. Ná bíodh aon deifir ort, déan go réidh é. Rinne Vera go foirfe é, shílfeá go raibh taithí na blianta aici air. Mo cheol thú, arsa bean de Brún. Déan cleachtadh ar an méid sin le Mamaí ar feadh deich nóiméad gach lá i rith na seachtaine agus tig leat ceacht a dó a dhéanamh liom anseo Dé Sathairn seo chugainn. Bhí ard-ghiúmar ar Vera agus í ag siúl abhaile lena mamaí agus leis an veidhlín. 'Fan go bhfeicfidh mo chairde go léir é seo! ar sise. Ach chuir mamaí fainic bheag amháin uirthi, 'Is ort féin amháin atá cúram an veidhlín, a Vera. Glac go réidh ar dtús é. Ní fada go mbeidh ábhar mórtais agat má dhéanann tú an cleachtadh rialta a mhol Bean de Brún duit. Cá bhfios, arsa Mamaí, b'fhéidir go mbeitheá ag seinm sa ghrúpa ceoil do cheolchoirm na Nollag amach anseo, nó istigh sa Cheoláras féin! Lig Vera liú áthais aisti. B'in an bhrionglóid a bhí aici féin an oíche roimhe. Ach, arsa Mamaí, ní féidir na céimeanna tosaigh a bhrostú. Is iad is tábhachtaí le bunús maith a thabhairt duit amach anseo. Ah! arsa Vera, ach is dócha gur fearr dom é a fhoghlaim i gceart anois agus ansin beidh sé agam go deo. Féach nach í atá sásta agus lámha thart mór á thabhairt dá Mamaí. Sin é go díreach é, arsa Mamaí, agus cuideoidh mise leat leis an gcleachtadh go dtí go mbeidh tú ina thaithí. Go raibh míle maith agat, a Mhamaí, tá áthas an domhain orm! agus rug siad beirt barróg mhór ar a chéile. Isteach an doras leo go sásta ansin, Mamaí, Vera agus a veidhlín! Deireadh an veidhlín. Deireadh an leabhair. B'in scéal deas. Bhí Vera agus a veidhlín. Súil agam gur thaitin sé libh agus tnúth sibh a fheiceáil arís. Slán!